Bhuaigh Cuala a gcéad craobh peile Átha Cliath i mbliana agus chuireadar tús láidir le Craobh Laighean nuair a chloíodar Nás na Rí. An éireoidh leo dul céim níos faide, mar atá déanta blianta eile ag a n-imreoirí iománaíochta? Ceann de na foirne is rathúla i gCraobh Peile Uí bhFáilí, ba mhór an faoiseamh don Tulach Mhór é a gcéad cluiche i gCúige Laighin le 50 bliain a bhuachaint nuair a chloíodar Tigh na hÉille coicís ó shin. An éireoidh leo talamh úr a bhriseadh nó an gcuirfeadh Cuala stop leo? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta Chluiche Ceannais Laighean urraithe ag AIB. Agus í fachta arís ag Cuala anseo, ag lorg an chéad scór tráthnóna. Tús maith curtha ag Tulach Mhór leis an gcluiche seo. Seo chugainn anois Mick Fitzsimons anseo ag dul chun cinn. An féidir leis siúd scór éigin a dh'fháilt? Ag teacht leis fós anseo, caithfidh cosantóirí an Tulach Mhóir a bheith cúramach anseo. Townsend seolta isteach cóngarach dos na pollaí, cad a thitfidh amach anseo? Cúntúirt ag baint leis seo, bróig curtha leis an gceann san agus báide aimsithe ag fear lár na páirce, Cuala anseo, sin Peter Duffy. Liathróid dainséarach ansan isteach sa chearnóg. Nuair a bhí sé san áit ceart ag an am ceart chun bróig a chur leis an liathróid san, is báide luath anso fachta ag muintir Átha Cliath. Arís amuigh i lár na páirce, an Tulach Mhór ag féachaint an féidir leo freagra anois a thabhairt ar an mbáide sin. Báide sin, bhuel, bhí sé, is dócha, lag go leor thiar ansin mar chosaint ach seo chugainn anois an fear dainséarach, Cormac, Cormac Egan, an féidir leis siúd scór a dh'fháilt? Fitzsimons cóngarach do arís ach tá spás á dh'fháilt anseo acu agus curtha thairis an dtrasnán go hiontach ar fad ansan aige Niall Furlong. Trasna na páirce a raghaidh siad anseo. Peter Duffy ansan a bhí ar an liathróid, é siúd a fuair an chéad bháide tráthnóna. Seo chugainn Fitzsimons arís, ag triail rud éigin a chruthú anseo. Con O'Callaghan, gan dabht, anois ar an liathróid, ag caitheamh geansaí uimhir 15 tráthnóna. Leis an deasóg é, déanta míle babhta aige ar an bpáirc seo agus thairis an dtrasnán. Siar a raghaidh siad arís, na cosantóirí. Titfidh sé siar ansan aige, an Tulach Mhór, ach an féidir le Cuala rud éigin a dh'fháilt anois amach as an ghluaiseacht anso? Pasanna láimhe ana-thapaidh timpeall an líne 45 ansan. Seo chugainn anois Charlie McMorrow, cad a dhéanfaidh sé siúd? An féidir leis scór a dh'fháilt? Siar a raghaidh siad píosa beag eile anois, ag féachaint an féidir leo rud éigin a dh'fháilt anso? Tá 1-2 ar chlár an scór acu ach Con O'Callaghan, tá ceann amháin fachta aige, agus tá an tarna ceann anois fachta aige. Thairis an dtrasnán go hiontach ar fad aige. Cuala chun cinn atá le trí phointe aige leath am. Chun cinn le fear lár na páirce, Aaron Hensey, siúd ag treabhadh leis suas na páirce. Egan, nach timpeall na páirce ar fad. Bhí Fitzsimons á fhaire sa chéad leath. Coimeádfaimid súil air sin, trasna na páirce a raghaidh san atá, an féidir leo? Spás éigin a dh'fháilt isteach sa chúinne. Tá spás faighte ag an bhfear atá ag imirt sa líne leathchúil anseo ansin. Nigel Bracken ansin agus thairis an dtrasnán aige. Iarracht anois aige Harry Plunkett anseo scór a dh'fháilt. É siúd ana-chruinn ós na ciceanna saora go dtí so tráthnóna agus an ceann sin ag féachaint go maith arís agus tá an ceann eile faighte aige siúd. Nuair agus spás á fháilt anso aige, Eoin Kennedy agus David O'Dowd, beirt ag imeacht suas na páirce go saoráideach anseo, caithfidh cosantóirí Tulach Mhóir a bheith píosa beag níos compordach na hiarrthóirí anseo le cosaint ach an ceann san fhíochmhar sin gan aon strae le n-é a chur thairis an trasnán aige, Con O'Callaghan, a thúntar chomh fada ansan aige. Arís, níl le fáil píosa beag spáis anseo i mo thuar de pháirc ansan, an líne leathchúil sin. Charlie McMorrow, imeacht suas na páirce agus é faighte aige Charlie arís, an ceann sin ag cur isteach sa spás anseo aige, tá Cuan tabhairt a baint le Seán féin, an ball a dh'fháilt níorbh fhéidir mar an ceann san curtha thairis an dtrasnán aige Diarmuid Egan. Cormac Egan anois, siad rud éigin a dhéanamh dá fhoireann atá. Tá siad chun deiridh ar chlár na scór, caithfidh siad scór éigin a dh'fháilt, na cosantóirí, imeacht isteach go láidir is trom iadsan chun an liathróid sin a dh'fháilt thar n-ais, tá sé fós aige Egan, níl, é caillte ansan aige, Con O'Callaghan ag buachtaint an liathróid thar n-ais agus suas na páirce anois, le Cuala atá 1, 8 le 0, 7. An féidir leo scór a dh'fháilt? Tá siad ag féachaint dainséarach nuair a théann siad chun cinn anseo sa darna leath. Seo chugainn arís an fear a thosnaigh an gluaiseacht ar fad, Con O'Callaghan. An fear atá ag imirt istigh sa chúinne, Danny Conroy. Trasna anseo go dtí fear lár na páirce, Peter Duffy, agus thairis an dtrasnán. Féach air sin mar ghluaiseacht. Ana-thapaidh ar fad. An Tulach Mhór. Caithfidh siad toradh a fháilt anois anseo. Bheifeá ceaptha an bearna sin a dhúnadh suas píosa beag. Cormac Egan tig rud éigin a dhéanamh. Seo chugainn an fear a gheobhaidh scór, John Furlong, leis an deasóg. Beidh sé seo cóngarach don trasnán agus thairis an trasnán a chuaigh an liathróid san bhí sé sin ag teastáil uathu. Arís, Plunkett ar an liathróid anseo. É siúd ag fáilt na ciceanna saora tráthnóna. Bhí sé siúd ag lorg scóir a fháilt ón imirt. Diarmuid Egan anois, cad a dhéanfaidh sé siúd? Más féidir leis píosa beag spáis a fháilt, na cosantóirí ag oibriú an-chruaidh thiar ansan do Harry Plunkett. Bhí scór amháin ón uillinn sin tamaillín beag ó shin agus ceann eile curtha thairis an dtrasnán ansan ag an Tulach Mhór. Níl siad imithe as an gcluiche go fóill. Trasna ar aghaidh cúil anseo. Trasna ar líne 45, Con O'Callaghan, cad a dhéanfaidh sé siúd leis an liathróid? Seo chugainn an fear atá ag imirt san uimhir a sé ar a dhroim aige, Charlie McMorrow, imeacht suas na páirce anseo agus thairis an trasnán leis an deasóg agus an bearna sin oscailte arís acu. Harry Plunkett é cruinn go maith tráthnóna ós na ciceanna saora, is é seo atá ag teastáil dá fhoireann anseo. Bróg curtha leis an gceann sin aige, beidh sé fada a dhóthaint agus beidh sé cruinn. Beidh an brat bán imeacht in airde babhta amháin eile. 1 10 le 0 10 anois. Caithfidh fear báire a shá anseo, ceann san crochta isteach i mbéal an bháire anseo. An gcuirfear dorn leis é sin? Glantann san cóngarach don líne. Cad déarfaidh an réiteoir? An chuir, an féidir bróg a chur leis seo? Ní féidir, mar tá an t-am istigh anseo. An bhfuil? Cad déarfaidh an réiteoir? Níl. Tá an ceann san tógtha go tapaidh anois acu. Ní fada uainn anois an feadóg deireanach anseo i bPáirc Parnell tráthnóna. 1 10 le 0 10 ar chlár an scór. An mbeidh Cuala ag dul chun cinn anseo i gCraobh Laighean? Trasna arís anso, an féidir leis an Tulach Mhór an liathróid seo a dh'fháilt? Seo chugainn Fitzsimons anois, suas na páirce, beidh sé siúd cúmpórdach ar an liathróid, bí cinnte de san. É fachta thar n-ais anso ag an Tulach Mhór, ach cad déarfaidh an réiteoir? Bhfuil an feadóg deirneach séidte aige? Tá. 'Siad Cuala a bheidh ag dul chun cinn anso i gCraobh Laighean. An scór deirneach anso, Cuala 1, 10, an Tulach Mhór 0, 10.